uh, mfundo zimene timakambirana pa nkhani yokhuzana ndi kusochera kwa dawa yoyitanira anthu kuti zipembedzo zitatu chiyuda chisilamu komanso chikhristu akuti zipembedzo zimenezi zikhale zophatikizana kukhala chipembedzo chimodzi chonena kuti anthu nkhani ya mapemphero azipangira limodzi Ndiye m'menemo ndithu timayang'ana mfundo zimene zikutsutsa ndithu kaganizidwe kameneka komanso advocacy imeneyi imene anthu aku west mogwirizana ndi asilamu ena amene ali misguided akuyitanira a umma wa chisilamu moti ndithu mpakana ku dziko la United Arab Emirates kumeneku ku Dubai kunamangidwa ndithu kuli malo amene akupezeka akuti temple ya ayuda komanso sinagogi kapena kuti tchetchi cha akhristu komanso mzikiti zinthu zimenezi zikupezeka pa malo amodzi ndiye iwowo maclaim awo akumanena kuti zimenezi tapanga kuti pakhale peaceful coexistence kapena kuti kukhalirana limodzi kapena kukhalirana mwabwino pakati pa anthu a zipembedzo zitatu zosiyana kuti akuti pamenepa pakhale kulolerana kuti anthu asamamenyane chifukwa cha kusiyana kwa zikhulupiriro koma kuti zipembedzo zonse zimenezi zinachokera kwa mulungu ndiye kuti zonsezo zipembedzo zonsezo ndi zoona ndipo kuti aliyense azingopanga zakezo basi Ah, mfundo zimenezi ndithu ndi zimene anthu amenewa akumalalikira ndiye ife takhala tikuyang'ana ndithu kwa amene amatitsatira takhala tikuyang'ana ndithu mfundo zimenezi one by one ndi kumatsutsa kuti kodi tikutsutsa chifukwa chani ndiye timapereka ndithu maumboni kuchokera mu quran komanso m'mahadithi a mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, cholinga chimene tapangira ndithu pulogalamu imeneyi kapena kuti cholinga chimene tinabweretsera lesson imeneyi ah, ndi chonena kuti msilamu wina aliyense akuyenera kudziwa kunena kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam pamene amamwalira ndiye kuti anasiya chipembedzo cha chisilamu chili chokwanira bwinobwino ndipo kuti anafotokoza china chilichonse bwinobwino moti pamene amamwalira adayankhula mawu onena kuti ndithu ineyo palibe china chilichonse chofunikira mu chipembezo mukuti munthu achipange ndikupeza thawabu ndikukalowa ku janna koma kuti chimenecho ndachifotokoza ndikukuwuzani kuti ichi mukapanga mukalowa ku janna mupeza thawabu chimodzimodzi zinthu zoletsedwa zonena kuti mukazichita mupeza nsambi zimenezonso ndakutanini ndakufotokozerani bwino bwino mtumikitu kumeneko kunali kutisambira m'manja ndipo nkhani ngati zimene zikuchitika lerozi mafitina amenewa mtumikinso anachenjezanso mu hadithi ah, hadithi ya abu huraira imene ikuchokera kwa imamu muslim ndipo ili mu chitabu cha sahihi muslim ah, page number 6 ah, pamene papa

kuyandikira kuti yatsala pang'ono kubwera kiyama tsiku la chiweruzo latsala pang'ono akuti ndithu kuzabwera anthu amene azidzakuwuzani inu zinthu zonena kuti simunazimvepo inuyo ngakhale makolo anu sanazimvepo zimenezo ndipo ananena kuti fa iyakum wa iyahum choncho ndithu inu mukuyenera kusamala komanso kuwasamala iwowo yani kuti inuyo Musadzawamvere iwowo komanso musadzayerekeze kumva ndi kutsatira zimene azidzakuuzani. Zinthu zaketu ngati zimenezi zonena kuti o basi zipembedzo zimenezi ndi zimodzi ndi kumanena kuti ayi imeneyi ikhale Abrahamic religion, eh, akuti chipembedzo cha Abulahamu chifukwa chonena kuti ah, ndi amene anabereka ana amene anali atumiki azipembedzo zimenezi kuti panali achina isa komanso musa ena anapasidwa tora ena kupasidwa bible akumapereka mfundo zake ngati zimenezo zinthu zimene ife ngakhale makolo athu mbuyomu sanayambe azimvapo ndiponso pali hadithi ina uh, yochokeranso kwa abi huraira abu huraira

zimene inu simunazimvepo ngakhale makolo anu sanazimvepo ndiye anachenjeza mtumiki kuti inu mukuyenera kuwapewa iwowo komanso kuwasamala musazawamvere iyayi la yudhillunakum asazakusochereseni wala yaftinunakum komanso asazakugwetsereni m'mayesero imeneyinso ndi hadith ya sahihi ndithu mu chitabu cha imamu muslim pamenepa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama amawauza masahaba za mafitina amene adzabwera ah, kamene kuti mafitina amene adzawapeza masahabawo mtumiki akatani akapita ndipo mu Generation yawoyo masahaba anakumana ndi ma fitina amenewo ndipo kenako anafotokozanso za ma fitina ena amene adzakhala opitilira mpakana tsiku la chiweruzo ndipo ma fitina amenewo ndi mmene adayankhula kunena kuti pazabwera zi anthu zabodza zima dajjalin kumapeto kwa nthawi ndipo Ah, anthu amene wawa az- azakhala onena kuti ah, wobweretsa zinthu zachilendo komanso oyankhula zinthu zabodza ndipo cholinga chawo akuti talbisu lbatil bima yushbihi lhaq ah, kumabweretsa zinthu za batil zinthu zabodza kuti zizifanana ndi zinthu zoona anthu akamazimvamo aziti oye koma chipembedzo chija ndi chichi ndi chimenechi ndikumagwiritsa ntchito ma aya molakwika chifukwa amagwiritsansotu ntchito ma aya molakwika ali la ikraha fi din osamakakamizana mchipembedzo cholinga kuti anthu asiye kuyitanira anthu ena kubwera ku chisilamu akuti aliyense azikhala ndi chipembedzo chakecho zimenezozo ndi zimene akumapanga anthu amenewa akuti anthu amenewa azanena kwa anthu ndipo akumanena kwa anthu kuti nahnu ulama ndife ndithu ma scholars ife mashekhe ife akuluakulu ma mufti ife tikukuitira- tikukuitanirani ku chipembedzo cha chisilamu wahum kadhibuna fi dhalik kumachita kuti iwo akunama Wat- wayatahaddathuna bi akadhib komanso azakhala akuyankhula zinthu zabodza wayabtadiuna ahkaman batila komanso azabweretsa zinthu zopeka azapeka malamulo amene ali abatil amene ali uh, osochera wa i'tiqadati fasida komanso zikhulupiriro zonyasa zosochera zimenezozo azazibweretsa kwa anthu mchipembedzo chawo cha chisilamu ndi kumawasocheretsa anthu ndi kumawanyoza anthu ndi kumawapangisa anthu kuti akhale osochera mchipembedzo cha Chisilamu. Ndiye zimenezi ndithu ndi zinthu zimene zikuchitika, zinali zikuchitika mbuyomu. Anthu ama- amatha kumapeka mahadithi ndi kumanama kuti o amenewa ndi mahadithi oti anayankhula Mtumiki. Lero ndiye zapyola malire mpakana zafikano ponena kuti anthu basi kungowerenga timamagazini basi kuyamba kuwanamiza anthu kuti a basi chipembedzo a zipembedzo zitatuzi zonsezi ndi zolondola kenako mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama anachenjeza atafotokoza zimenezi kuti anthu amenewa azakudzerani anafotokoza kuti ndithu inu ihdharuhum atalikireni muwapewe anthu amenewo komanso muwatalikire komanso inuyo anthu amenewo akutalikireni yani kuti musamawamvere zokamba zawo makutu anu muwatalikise kwa anthu amenewa ndipo musamamvere zinthu za batila zosochera zimene iwowo akutani ah, iwowo akukuwuzani fa mtumiki anadziwa kuti ngati inu muziwamverabe anthu amenewa ndiye kuti akhoza kukupangani chani kukupangani misguide kukupangani mislead kukusocheretsani pa chipembedzo cha chisilamu ndipo kuti kuwatalikira anthu amenewo ndi chimene chingakhale chinthu chabwino kwambiri cholinga chonena kuti inu asakugwesereni m'mayesero ndi kukutalikisani ku haqi ku chinthu chimene chili choona chenicheni chipembedzo cha chisilamu chifukwa cha zokamba zawo komanso zaboza zawo Ndiye fitna yayikulu ndiye shirk. Tidziwe kunena kuti apapa tikaphatikiza zipembedzo zitatu kukhala chipembedzo chimodzi ndiye kuti tikumuphatikizanso Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina. Chifukwa chonena kuti enawo amakhulupirira kuti milungu ilipo yambirimbiri, enawo amakhulupirira kuti Mulungu ali ndi mwana, enawo amakhulupirira zambiri zikhulupiriro zonyasa. Ndiye ife tikaphatikizana ndi iwowo ndiye kuti tikhala kuti tili mgulu la anthu amene ali osochera ndipo uh, mmene adayankhulira allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti walfitnatu ashaddu min alqatl kuti fitina ndi yayikulu zedi yoopsa zedi kuposa nkhondo ndiye womasulira anamasulira kunena kuti fitina imene ikukambidwatu pamenepa ndiye ndi shiriki komanso uh, mavuto amene munthu angakumane nawo pa tsiku la chiweruziro tsiku la kiyama ndiye mmenemu ndithu ndi mmene tamalizira a lesoni malesoni athu amene timakambirana za kusochera kwa dawa yowayitanira anthu kuti zipembedzo zitatu ziphatikizane ndiye tikatero ndiye kuti tsopano tiyamba ndithu malesoni m'buku lina lokhuzananso ndi aqida buku limeneli ndi limene likutchedwa kuti idha sahha al iman uh, imani ya munthu chikhulupiriro cha munthu aqida ya munthu ikakhala yolondola kodi chimachitika ndi chani chitabu chabwino kwambiri chimene analemba dr abdullah ibn fahd salum ndi chimene tikhale ndithu tikutambasulirana pang'ono pang'ono mpakana tidzafike kumapeto kwa chitabu chimenechi chimene tingapemphe ndi chonena kuti tikhale limodzi ndi kabuku ka saizi